n'i ye su daji tatɔ ye ko k'a kɛ ka sɛbɛnni kɛ mori kan tɛ yan han na ni su kasanke ye ni soma tɛ mori tɛ wa an faw suw donnen an baw suw donnen an balimaw suw donnen i bɛ taa sɔrɔ dɔ nɛn tigɛra jɔn y'a kɛ somakɛ tɛ wa jɔn y'a kɛ morikɛ tɛ wa han ɛseke n'i y'a fɔ tiɲɛ kelen ne ye kafiri ye bamanan ye i ka taa n'o ye mɔgɔ k'i to yen silamɛw ka sɛmɔ i ka ko la k'a fɔ o man fusa i ka ala tɔgɔ da nin baara cɛjugubaden ninnu na wa ni ala ye se di jamana nin ma waati o waati jamana binnen kojugukɛlaw kɛlɛli la jamana bɛ ka wali nafolo dunnaw minnu bɛ ka jamana nafolo taraki olu tɛ k'a minɛ ka t'olu datugu wa olu tɛ k'a kɛ mɔgɔ min bɛ ka taa mɔgɔw lajɔ ka fɛn binkanni kɛ olu tɛ k'a minɛ ka t'u datugu wa wa n'u tilala la u kan ka ɲɛsin min ma o de ye banti mori banti ninnu ni soma banti ninnu ye walahi o sini kɛnɛmala man kan n t'i nɛgɛn dɛ n'i ye adamaden kunkolotigɛ mɔgɔw denw tununi n'i y'a ye soma wali mori ɛ a tɛ taa d'olu de ma wa ɛseke nin baara kan adamadenw den bɛ tunu dɔrɔn adamadenw den bɛ tunu dɔrɔn ni soma tɛ morikɛ baara don adamadenw jeli bɛ bɔ ka u jeli minɛ k'o kɛ u magoɲanan ye eh, mɔgɔ minnu ko k'o fɔ ka nin bantiya da kɛnɛ kan dɛ u de ye k'olu tɔgɔ cɛn ko wahabiyaw ka don tan ka bɔ tan dɔnni man ka sɔrɔ ne bolo ala nafa fɛn na adamaden nafa fɛn na k'o tɛ ɲa e bolo o kan ka kɛ wa ko na n'i nana n bɛ na ka na nin fɛn labɛn ɛɛ i b'i tɔgɔ fɔ n ye i b'i fa tɔgɔ fɔ n ye i ba tɔgɔ tɛ fɔ nka musa o ba ne b'o musa ba tɔgɔ fara a kan ka tila k'o labɛn k'o o mimu dɔ sɛbɛn k'o kɔnɔ bonya kosɛbɛ k'a sɔrɔ sisan ka ɛɛ musa ba tɔgɔ don yen ka fɛn sɛbɛnni k'o kɔnɔ k'o dilan k'o o don pisɔn na a bɛ don a la cogo min na a bɛ n'a don pisɔn da de wa a bɛ n'a don pisɔn yɔrɔ min na yɔrɔ u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ tori da ye kalala ka don dɔw la nɔnsi da ye kalala ka don dɔw la dɔ ye nana saga da tuma dɔw la dɔ ba da ye kalala dɔw da waati dɔw la su ye wo labɔla ka fɛn don dɔw da k'o kala tuma dɔw la mɛ nin bɛɛ kan ko ala tɔgɔ e ni ala cɛ ala ko ko ka taa su labɔ k'o da kala halisa ko ala tɔgɔ i t'i ka somaya kɛ i ka fara nin kɔnɔ n bɛ ka dɔ ta la mɛ hali bi a b'a fɔ a la nafoloko in na nafolo wari kalaman kalaman yɔrɔnin kelen a filɛ k'o kɛ n'o ye pisɔnjɛ pisɔnjɛ nafolo ye pisɔnjɛ nafolo n'e ye s'a la a ye pibilisite kɛ kun i ka pisɔnjɛ faga i tɔgɔ la yen i ka kɛ waribatigi ye i ka mɔgɔw to yen han ne yɛrɛ t'a dɔn buna hadamadenw bɛ tila ka taa minɛ nin wo dala togo o togo jamana min ni fantanya bɛ ɲini k'an faga diɲɛ bɛɛ ka daw tugulen don an da la nin e ye se wari kɔrɔ i t'i ŋɛnɛ yira sa i kana se ka bɛɛ ta wari camanba bɔ yen k'o tila fantan dɔw la an n'a dɔn k'i se ko la tɔgɔ tɛ walahi nin yɔrɔ la ne b'a fɔ karamɔgɔ caman ye i ka somaya kɛ han i ka bamananya kɛ i ka ala tɔgɔ ko bɔ a la can tɛ wa fɛn joli joli de b'e bolo e bɛ ka ala minɛ ala n'a ka bonya ala n'a ka sanuya ka ala tɔgɔ don a la ko ala tɔgɔ dɔ bɛ n bolo n b'a labaara k'a siri pisɔn jɛman na pisɔn bɛ sa dɔrɔn e bɛ wari sɔrɔ e ala k'e ka wari sɔrɔda ko fo e ka ɲɛnamaya fɛn dɔ faga ka sɔrɔ ka kɛ waritigi ye han k'a sɔrɔ moriya tɔgɔ bɛ mɔgɔ mun na olu ka baara jugu ka jugu ka tɛmɛ somaw ta kan olu ka sitana baara ka jugu ka tɛmɛ somaw ta kan ɛɛ mɔgɔ min wulila k'a fɔ ko nin bantiya ninnu tɛ bɛn nin mɔgɔ namara ninnu tɛ bɛn tɔgɔ jugu de dala olu la k'olu kɛlɛ ka kun olu kogoya kunfinw ye k'u ye fɛn bɛɛ lajɛlen haramu e ni ala cɛ ni ninnu suguw ma hara haramuya a bɛ kɛ cogo di han. mɛ halisa e ko k'e e ka pisɔnjɛ wari waa mugan ani waa duuru ani dɛrɛmɛ duuru o ye i ka pisɔnjɛ dilan wari ye ko wa tile o tile a bɛ mɔgɔ mugan de ta tile o tile mɔgɔ mugan de bɛ ta n'o banna dɔ wɛrɛ tɛ ta cɛ o wari ye dɛ don o don tile tile o tɛ miliyɔn kelen o tɛ miliyɔn kelen jate ye sa miliyɔn kelen ni waa bi duuru jate i bɛ ɲini k'o bɔ mɔgɔ kun don o don han nka a t'o la minnu bɛ taa o la olu de don han e ni ala cɛ nin ye nin se ka kɛ silamɛya ye wa han ko ala tɔgɔ de b'e bolo ka ala tɔgɔ da nin bantiya baara nin na ka ala tɔgɔ da nin na ko wari dalu e tɛ e kuranɛ dɔn ka tɛmɛ ala kira kan wa ah e tɛ dalu dɔn ka tɛmɛ ala kira kan wa ala kira ka sahabaw kɔmarisanw tun b'u la fantanw tun b'u la fantanya bɛ mun na mun na ala kira ma dalu d'olu ma ya n b'a f'i ɲɛna anw ka jamana nin birisalen don dɛ jamana nin ferekelen don dɛ ala tɔgɔ ko tan i k'a ta k'a lajɛ han i bɛ t'a sɔrɔ ko ala tɔgɔ dɔ b'e bolo ala tɔgɔ tɛ ɲa mɔgɔ si bolo fo denkɛ fɔlɔ a mana di duden tɔ fɛn fɛn ma a tɛ ɲɛ o ye o ala tɔgɔ ye han o tɛ ala tɔgɔ ye dɛ ala ko mɔgɔ min bɛ ale ka eh, fɛn walawalalenw dogo ale ka kanda nalenw dogo ɔɔ a ko yɔrɔ gɛrɛ la ɲɛfɛla la ye wa yashtaruna bihi samanan qalila k'i ban k'a fɔ mɔgɔw ye ka wari ɲini a la ala tɔgɔ nin ka to ka e, diɲɛ sarani ɲini n'o ye k'o ko dogolen to i bolo ye ala subhanahu wa taala ko ko ma yakuluna fi butunihim illa nar an bɛna s'a ma yen k'o tigilamɔgɔ bɛ ka min minɛ ka don a kɔnɔ k'a tɛ ka foyi don a kɔnɔ ni ta tɛ nin tɛ waabiyaya kuma ye dɛ walahi nafa fɛn dogo k'i ban k'a di u ma n'i y'a dogo n'i ye ala tɔgɔ dogo n'i ye ala ka ko walawalalen dɔ dogo mɔgɔ nafalan n'i y'a dogo ɔhɔ ala subhanahu wa taala ka danga bɛ e kan mɛlɛkɛw ka danga bɛ e kan walima min b'i bolo yɛrɛ ala tɔgɔ tɛ walahi nin yɔrɔ la ne b'a fɔ karamɔgɔ caman ye i ka somaya kɛ h i ka bamananya kɛ i ka ala tɔgɔ ko bɔ a la can tɛ wa fɛn joli joli de b'e bolo e bɛ kɛ ala minɛ ala n'a ka bonya ala n'a ka sanuya ka ala tɔgɔ don o la ko ala tɔgɔ dɔ bɛ n bolo n b'a labaara k'a siri pisɔn jɛman na pisɔn bɛ sa dɔrɔn e bɛ wari sɔrɔ e ala k'e ka wari sɔrɔ da ko fo e ka ɲɛnamaya fɛn dɔ faga ka sɔrɔ k'a kɛ waritigi ye han ko na n'i nana n bɛ na ka na nin fɛn labɛn ɛɛ i b'i tɔgɔ fɔ n ye i b'i fa tɔgɔ fɔ n ye i ba tɔgɔ tɛ fɔ nka musa o ba ne b'o musa ba tɔgɔ fara a kan ka tila k'o labɛn k'o o mimu dɔ sɛbɛn k'o kɔnɔ bonya kosɛbɛ ka sɔrɔ sisan ka ɛɛ musa ba tɔgɔ don yen ka fɛn sɛbɛnni k'o kɔnɔ k'o dilan k'o o don pisɔn na a bɛ don a la cogo min na a bɛ n'a don pisɔn da de wa a bɛ n'a don pisɔn yɔrɔ min na yɔrɔ u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ tori da ye kalala ka dɔ don o la nɔnsi da ye kalala ka dɔ don o la dɔ ye nana saga da tuma dɔw la dɔ ba da ye kalala dɔw da waati dɔw la su ye wo labɔla ka fɛn dɔ don o da k'o kala tuma dɔw la mɛ nin bɛɛ kan ko ala tɔgɔ e ni ala cɛ ala ko ko ka taa su labɔ k'o da kala halisa ko ala tɔgɔ i t'i ka somaya kɛ i ka fara nin kɔnɔ han nin bɛ se ka kɛ ala tɔgɔ ye wa n badenw han hali tile fila nin na dɔ ka gɔnbɛlɛden o fagala ka taa y'a sen tigɛra k'a kɔnɔ fara k'a kɔnɔfɛn dɔw labɔ ka taa n'o ye han a y'a da ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ nin bɛ se ka kɛ ala tɔgɔ ye wa k'a sɔrɔ moriya tɔgɔ bɛ mɔgɔ min na olu ka baara jugu ka jugu ka tɛmɛ somaw ta kan olu ka sitana baara ka jugu ka tɛmɛ somaw ta kan ɛɛ mɔgɔ min wulila k'a fɔ ko nin bantiya ninnu tɛ bɛn nin mɔgɔ namara ninnu tɛ bɛn tɔgɔ jugu de dalen olu la k'olu kɛlɛ ka k'olu kogoya kunfinw ye k'u ye fɛn bɛɛ lajɛlen haramu e ni ala cɛ ni ninnu suguw ma haramuya a bɛ kɛ cogo di han n'i ye su daji tatɔ ye ko k'a kɛ ka sɛbɛnni kɛ mori kan tɛ yan han na ni su kasanke ye ni soma tɛ mori tɛ wa an faw suw donnen an baw suw donnen an balimaw suw donnen i bɛ taa sɔrɔ dɔ nɛn tigɛra jɔn y'a kɛ somakɛ tɛ wa jɔn y'a kɛ morikɛ tɛ wa han ɛseke n'i y'a fɔ tiɲɛ kelen ne ye kafiri ye bamanan ye i ka taa n'o ye mɔgɔ k'i to yen silamɛw ka sen bɔ i ka ko la k'a fɔ o man fusa i ka ala tɔgɔ da nin baara cɛjugubaden ninnu na wa n bɛ ka dɔ ta lamɛn hali bi a b'a fɔ a la nafolo ko in na nafolo wari kalaman kalaman yɔrɔnin kelen a filɛ k'o kɛ n'o ye pisɔnjɛ pisɔnjɛ nafolo ye pisɔnjɛ nafolo ne ye s'a la ye pibilisite kɛ kun i ka pisɔnjɛ faga i tɔgɔ la yen i ka kɛ waribatigi ye i ka mɔgɔw to yen han ne yɛrɛ t'a dɔn buna hadamadenw bɛ tila ka taa minɛ nin wo dala cogo o cogo jamana min ni fantanya bɛ ɲini k'an faga diɲɛ bɛɛ ka daw tugulen don an da la ni e se wari kɔrɔ i t'i ŋɛnɛ yira sa i kana se ka bɛɛ ta wari caman ba bɔ i k'o tila fantan dɔw la an n'a dɔn k'i se ko la mɛ halisa e ko k' e ka pisɔnjɛ wari waa mugan ani waa duuru ani dɔrɔmɛ duuru o ye i ka pisɔnjɛ dilan wari ye ko wa tile o tile a bɛ mɔgɔ mugan de ta tile o tile mɔgɔ mugan de bɛ ta n'o banna dɔ wɛrɛ tɛ ta cɛ o wari ye dɛ don o don tile tile o tɛ miliyɔn kelen o tɛ miliyɔn kelen jate ye sa miliyɔn kelen ni waa bi duuru jate i bɛ k'o bɔ mɔgɔ kun don o don han nka a t'o la minnu bɛ taa o la olu de don han e ni ala cɛ nin ye nin se ka kɛ silamɛya ye wa han ko ala tɔgɔ de b'e bolo ka ala tɔgɔ da nin bantiya baara nin na ka ala tɔgɔ da nin na ko wari dalu e tɛ kuranɛ dɔn ka tɛmɛ ala kira kan fa ah e tɛ dalu dɔn ka tɛmɛ ala kira kan wa ala kira ka sahabaw kɔmɛrisanw tun b'u la fantanw tun b'u la fantanya bɛ minnu na mun na ala kira ma dalu d'olu ma ya n b'a f'i ɲɛna anw ka jamana nin birisalen don dɛ jamana nin ferekelen don dɛ ala tɔgɔ ko tɛ na e k'a ta k'a lajɛ a i t'a sɔrɔ ko ala tɔgɔ dɔ b'e bolo ala tɔgɔ tɛ ɲa mɔgɔ si bolo fo denkɛ fɔlɔ a mana di duden tɔ fɛn fɛn ma a tɛ ɲa o ye o ala tɔgɔ ye han o tɛ ala tɔgɔ ye dɛ ala ko mɔgɔ min bɛ ale ka eh, fɛn walawalalenw dogo ale ka kanda nalenw dogo ɔ a ko yɔrɔ gɛrɛ la ɲɛfɛla la ye wa yashtaruna bihi samanan qalila k'i ban k'a fɔ mɔgɔw ye ka wari ɲini a la ala tɔgɔ nin ka to ka e, diɲɛ saranin ɲini n'o ye k'o ko dogolen to i bolo ye ala subhanahu wa taala ko ko ma yakuluna fi butunihim illa nar an bɛna s'a ma ye k'o tigilamɔgɔ bɛ ka min minɛ ka don a kɔnɔ k'a tɛ ka foyi don a kɔnɔ ni ta tɛ nin tɛ wabiyaya kuma ye dɛ walahi ni ala ye se di jamana ma waati waati jamana binnen kojugukɛlaw kɛlɛli la jamana bɛ ka wali nafolo dunnaw minnu bɛ ka jamana nafolo taraki olu tɛ ka minɛ ka t'olu datugu wa olu tɛ ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ ka taa mɔgɔw lajɔ ka fɛn binkanni kɛ olu tɛ ka minɛ ka t'u datugu wa wa n'u tilala la u kan ka ɲɛsin min ma o de banti mori banti ninnu ni soma banti ninnu ye wala u si ni kɛnɛmala man kan n t'i nɛgɛn dɛ n'i ye adamaden kunkolo tigɛ mɔgɔw denw tununi n'i y'a ye soma wali mori ɛ a tɛ taa d'olu de ma wa e siginin baara kan adamadenw den bɛ tunu dɔrɔn adamadenw den bɛ tunu dɔrɔn ni soma tɛ mori ka baara don adamadenw jeli bɛ bɔ ka u jeli minɛ k'o kɛ u magoɲanan ye mɔgɔ minnu ko ko fɔ ka nin bantiya da kɛnɛ kan da u de ye k'olu tɔgɔ cɛ ko wabiya u k'a don ta k'a bɔ tan dɔnni man ka sɔrɔ ne bolo ala nafa fɛn na adamaden nafa fɛn na k'o tɛ ɲa e bolo o kan ka kɛ wa ko nin de filɛ nin ye a bɛɛ de filɛ nin ni min bɛ ne mako ɲa o kan ka di e ma e yɛrɛ fana k'i mako ɲa ala kira ma foroba d'a ma wa mɛ mun ne b'a kɛ jɔnkaritani ye k'e ta nin tɛ ɲa maa gɛrɛ bolo namara tɛ yan ala ko tɛ dɛ ala ko tɛ dɛ mɛ n'an bɛ taa la ni ala sɔnna ma a bɛ na faamu a bɛ na faamu ni ala sɔnna ma n'a sɔrɔ ko tijaniya ko don walima somaya wabiyaya ko don a bɛ na dɔn a ka kalan kɛ bana a ka ɲɛɲinini kɛ ɲɛfɔlibagaw fana ka mɔgɔw bonya ka tila k'a fɔ fɔcogo ɲuman na ni ala ka diɲɛ kunfin bɛna faamu bi izinilahi ahad o tɛ ne ye sɛgɛ sɛgɛ yan kan tɔɔrɔ tɔɔrɔ yan kan mɔgɔ dɔ bɛ yen a den bulanbulan ɲuman bɛ to ten ka jagoya fa don a la han mɔgɔ dɔ bɛ to ten i bɛ na n'a ye ten ka ala minɛ ka na bana jugu wuli a la furakɛli sugu bɛɛ bɛ kɛ ɲɛ tɛ ka y'a la jaa o dɔ n'a ka sitana jugu sababu ye a y'a da ɲɛ kɔrɔ a k'a lajɛ mɔgɔ min taara mɔgɔ dɔ jɔlen to yɔrɔ dɔ la ka a bugɔ bere la k'a paralize ani mɔgɔ min taara ka taa i den ka fura jugu dɔ ladon mɔgɔ kɔnɔ k'a paralize a fila bɛɛ tɛ kiriminali ya a fila bɛɛ tɛ kiriminali ye u bɛɛ man ka nɔbɔ wa mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ mɔgɔ ma ko karisa n bɛ n tɛgɛ su i ɲɛ la somaya sira kan moriya sira kan ni mɔgɔ min y'a f'i ye t'a tɔgɔ di fanga na ɛ nin y'a ta kɛ marifakisɛ la nin y'a ta kɛ fura la a fila bɛɛ tɛ fɛn suguya kelen ye u fila bɛɛ ma bonni kɛ wa u fila bɛɛ ma bonni kɛ wa han baara sitana baara ye tiɲɛ ye nka ala de b'a latigɛ ɔ n'an y'o fɔ ten marifa ci fana ye tiɲɛ ye nka ala fana bɛ marifa ci latigɛ can tɛ wa ɔ n'an ye marifa cila minɛ n k'o ye juguman kɛ ka mugu ci mɔgɔw la maa min ye mugu kɔrɔtɛ bon ka mɔgɔ sen funu o ni mɔgɔ min ye mugu ci mɔgɔ sen na k'a sen tiɲɛ a fila bɛɛ tɛ kelen wa a bɛɛ tɛ kelen wa o de kosɔn soma kan ka minɛ mori kan ka minɛ ɛɛ maa nafafɛnw tun y'an fɛ bamananya ka kɔrɔ ka yiri dɔn k'a kɔ dɔn k'a ɲɛ dɔn ni fɛn y'i minɛ dɔrɔn ala ta kɔfɛ yiri bɔ a fura ye nin ye nin yiri bɔ a fura ye nin ye olu ye kojugu ye wa olu ye kojugu ye wa a y'a fɔ olu ma ko dɔnni a y'a fɔ olu ma ko laadakɔrɔ nka ɲɔgɔn mago sa o kan ka dabila ɲɔgɔn dabali o kan ka dabila nka nin walawalali karamɔgɔw tɛ sɔn ka nin walawala fiyewu sabu u ka marise de b'a la u ka marise de b'a la e sigilen bɛ ka fantanw bisi k'olu tulu bɔ ni nin sira ye na yan n bɛ sɛbɛn dilan ka d'i ma i kɛra maa ye sɛbɛn dɔw ye kɛmɛ duuru sɛbɛn dɔw ye ba kelen waa fila ta bɛ yen dɔ waa tan ta bɛ yen ka mɔgɔw kun fa fɛn kirikara damana dɔrɔn n'a sɔrɔ ko nin bɛ fɛn ɲa walayi mɔgɔ dɔw ka butigi kɔnɔ sɛbɛn kolo min bɔ yen denmisɛn tɛ s'a dɔw kɔrɔ nka butigi a tigi tilara ka bin o tumana sɛbɛnw m'u ka baara kɛ yan han dɔ bɛ yen a ka du kɔnɔ dɔ bɛ don yen a siyɔrɔ la dɔ denw bɛ yen dɔ b'a kun pɔsi kɔnɔ dɔ bɛ mɔbili kɔnɔna na dɔ bɛ biro kɔnɔna na dɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na mɛ nin bɛɛ ka don dɔ la u bɛ n'i labila k'i bɔ i ka baarakɛyɔrɔ la han ɛseke a ma se sa an ka da ala la wa o la an b'a ɲini ala subahana wa taala fɛ ala ka yafa ne ni aw ma ala ka yafa ne n'aw ma a bɛ hakɛ to caman ma se ka taa